Igbo mma mma nụ a sị na ekwe kụọ ama agbaa n'ihe TV ka anyị ka nọ ebe anyị na-ewetara unu nkụzi dị omimi aha m ka bụkwa maazị Ifeanyị Chukwuogwu n'oge gara aga anyị tụlere ihe a na-akpọ nkeji asụsụ anyị hụkwara etu ha si arụ ọrụ n'ime okwu tata anyị ga-aga n'ihu n'ihi na nkeji asụsụ ndị anyị kụziri anaghị alụ ọrụ naanị ha ha na-ezukọta ọnụ iji mepụta ihe dị mkpa karịa nke a na-akpọ ahịrịokwu ya mere gịnị bụ ahịrịokwu kedu ka e si emepụta ahịrịokwu kedu ihe ahịrịokwu ga-enwegasị e wee kpọọ ya ahịrịokwu zuru ezu ihe ndị a niile ka anyị ga-enyocha n'ụbọchị tata gịnị bụ ahịrịokwu ahịrịokwu bụ nchịkọta okwu zuru oke nke na-ezipụta echiche zuru oke nke a pụtara na ahịrịokwu ga-enwe echiche zuru oke ma dokwa anya nke a bụ ihe nlereanya Chinedu gụrụ akwụkwọ nke a bụ ahịrịokwu zuru oke biko achọrọ m ka ị mara na ahịrịokwu na-egosi ihe mere ihe na-eme maọbụ ihe ka ga-eme that means a sentence reveals the past the present and then the future events ugbu a Ka anyị hụzie ihe mejupụtara ahịrịokwu. Ahịrịokwu ọbụla zuru oke na-enwekarị akụkụ abụọ bụ isi. Nke mbụ bụ isiokwu, nke abụọ bụ ngwaa. Isiokwu bụ onye maọbụ ihe a na-ekwu maka ya n'ime ahịrịokwu. Anyị sị na ahịrịokwu ọbụla na-enwe akụkụ abụọ bụ isi. Nke mbụ bụ isiokwu. anyị sị na isiokwu bụ onye ma ọ bụ ihe ahịrịokwu na-ekwu maka ya n'ahịrịokwu a Ada na-agụ akwụkwọ isiokwu bụ Ada maka na ahịrịokwu a na-ekwu okwu banyere Ada nke abụọ bụ ngwaa ngwaa na-egosi ihe isiokwu na-eme ma ọ bụ ọnọdụ ya n'ihe nlereanya nke a Ada na-agụ akwụkwọ Ada na-agụ akwụkwọ n'ebe a na-agụ bụ ngwaa ọ bụrụ na e nweghị ngwaa ahịrịokwu agaghị ezu oke nke a bụ ọmụmaatụ ahịrịokwu zuru oke ahịrịokwu nke mbụ ụmụaka na-egwu egwu nke abụọ nwoke ahụ riri nri ị bịa n'ahịrịokwu a ihe mere o ji zuo oke bụ na o nwere isiokwu ahịrịokwu nke mbụ isiokwu bụ ụmụaka na-egwu egwu bụ ngwaa ị bịa na nke abụọ nwoke bụ isiokwu riri nri bụ ngwaa ya bụ na ahịrịokwu ọbụla zuru oke ga-enwe isiokwu nwee ngwaa ọmụmaatụ ahịrịokwu ezughị oke nke mbụ n'ụlọ akwụkwọ nke abụọ mgbe ha bịara ahịrịokwu abụọ ezughị oke n'ihi na ha anaghị ezipụta echiche zuru oke nke a bụ etu esi ewu ahịrịokwu dị mfe isiokwu which is the subject plus ngwa which is verb plus mgbakwunye which is the object or complement isiokwu bụ onye ma ọ bụ ihe na-eme ihe ngwa bụ ihe a na-eme mgbakwunye bụ ihe na-enweta ihe a na-eme ma ọ bụ mee ka echiche zuo oke ugbu a achọrọ m ka ị ghọta ahịrịokwu nke ọma i nee ọmụmaatụ ahịrịokwu a dị ebe a Chinedu gụrụ akwụkwọ dịka anyị si kwuo ebe a isiokwu plus ngwa plus mgbakwunye Chinedu gụrụ akwụkwọ Chinedu bụ isiokwu plus ngwa gụrụ plus mgbakwunye akwụkwọ Chinedu gụrụ akwụkwọ Chinedu bụ isiokwu onye na-eme ihe a na-eme gụrụ bụ ngwa ihe na-eme ihe a na-eme akwụkwọ bụ mgbakwunye ihe na-enweta ihe a na-eme eji m n'aka na ị mụtara nke ọma emume ndị anyị mere taata anyị mụtara ihe ahịrịokwu pụtara ihe mejupụtara ahịrịokwu isiokwu na ngwa ahịrịokwu zuru oke na nke na-ezughị oke etu esi ewulite ahịrịokwu na vidiyo ọzọ na-abịa anyị ga-ama ụdị ahịrịokwu dị iche iche ebu m ukpa ekele na-ebunye gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ihe tv aha m ka bụkwa maazị Ifeanyịchukwu Ogbu please don't forget to subscribe comment share and like ka ọ dị mgbe ọzọ